An tseachtain seo ar DIY2K casann muid leis an ealaíontóir Oisín Breathnach agus é i mbun athmhaisithe ar sheomra folctha i gContae Bhaile Átha Cliath. Céard mar a éireoidh leis i dhá lá agus ar bhuiséad £500? Chomh maith, beimid ag tabhairt cuairt ar theach Mháire Ní Chaoimh

Daoibh agus fáilte go DIY2K. Inniu táimid i Leamhcán, bruachbhaile i gContae Bhleá Cliath agus nach bhfuil an suíomh go haoibhinn. Tá an oiread sin féir ag dul suas an cnoc anseo agus na crainn taobh thiar. Táimid ag bualadh isteach sa teach seo le Seán Ó Ceallaigh. Ach i dtosach, na daoine is tábhachtaí inniu a bheidh ag déanamh an obair go léir, an dearadh nua a chur ar an seomra seo i dtosach, Oisín Breathnach, is ealaíontóir, péintéir iontach é agus tá Bill agus Daniel ar ais linn arís, bhfuil sibh sásta bheith ar ais linn? Tá muid, sásta ar fad. So, Seán Ó Ceallaigh atá ina chónaí anseo agus is duine atá ag obair le Gael Linn é agus tá muid chun bualadh isteach, tá sé ag súil linn agus cnagfaidh mé ar an doras anois. Hello, Ioraf. Hello, Dia dhuit.

leis an oiread spáis, níl an spás á úsáid, ach níl a fhios agam an mbeidh orthu cúrsaí plumála nó cad é ach sin an chéad rud a bhuail mé. Tá cúig chéad punt agam agus seo duit Oisín le caitheamh do Sheán ar an seomra seo. Ní minic a tharlaíonn a leithéidí seo. Mar bhronntanas duitse. Bail á iarraidh. Bhuel, is dócha go gcaithfimid imeacht chun go dtosóidh sibhse ag obair anseo. All right.

Tá sé réasúnta mór. Níl an spás á úsáid i gceart. Ní thaitníonn an dath bán dearg sin liom mórán. Tá sé deacair. Beidh fadhbanna. Tá an iomarca bán dearg anseo. Tá an solas freisin. Tá solas ag teastáil anseo. Tá cuid mhaith den solas bainte. Measaim go bhfuil muid chun fáil réidh leis na cuirtíní ar fad. Molaim cuid mhaith adhmaid a úsáid, measaim. Tá. Taitníonn an smaoineamh sin liom. Tá's agat an. cladding nó pé Gaeilge atá ar sin nó pine cladding. Tá mé chun é seo a bhogadh. Tá gach rud le chéile anseo agus tá spás oscailte ansin so tá mé chun rudaí a athrú mórthimpeall. Ba chóir dath na fallaí a athrú freisin. Right, listen, tá neart oibre le déanamh againn anseo so is dóigh gur chóir dúinn dul chun oibre go luath anois. Glacaim leis, cé nóiméad tá mé, tá na plumbers anseo. Críostóir, Críostóir Ó Pluiméir, tá mé ag iarraidh rudaí a thaispeáint dóibh anseo. Right, tá an folcadh anseo, tá mé chun é a bhogadh amach píosa beag agus spás a fhágáil mórthimpeall air agus tá mé chun an sink a bhogadh thall ansin, déarfaidh mé leat anois go díreach cén áit a bhfuil sé ag dul agus tá mé ag iarraidh an leithreas seo a bhogadh chun go mbeidh sé, an treo eile. Agus tá sé sa treo seo, breathnaigh ar an mballa sin. So, fágfaidh sé sin beagáinín spás anseo, an dtuigeann tú? So, tá mé ag iarraidh an folcadán, mar a dúirt mé, a bhogadh amach píosa beag. Tá mé ag iarraidh spás a fhágáil mórthimpeall air. So, tá mé ag iarraidh an sinc ceapaim áit éigin anseo. Tá, fhág go dtí anseo. Mar sin, an sinc. ceart. Is cuma má bhris, má bhriseann sé sin fad is nach mbriseann an scáthán agus má bhriseann an scáthán, bhuel, just, sin mar a tharlaíonn ach céard a tharla? Measaim go bhfuil an scriú, tá, tá pliers nó rud éigin ag teastáil uait, measaim. Tá an scriú ag, ag casadh mórthimpeall, an bhfuil? Caithfimid breith ar an scriú agus, isteach, isteach leis. Beidh an scáthán seo ag dul ar an taobh seo áit éigin, measaim, anois. Ar dtús, sula gcaitheann tú rud éigin amach, cuir ar leataobh é agus b'fhéidir go mbeidh úsáid agat níos déanaí. as. Tá rudaí ann ar féidir a athrú. Mar shampla, tá, d'fhéadfainn, leis na scátháin seo, níl fhios agam an bhfuil mé chun a dhéanamh, na scátháin a bhí anseo, d'fhéadfainn na scátháin a bhaint as an rud go léir agus fráma a chur mórthimpeall orthu is iad a úsáid just mar rud éigin deas mórthimpeall na háite chun solas nó b'fhéidir chun smaoineamh a chur go bhfuil fuinneog ansin. Ach tá scátháin ann, áfach. Deireann siad ó thaobh feng shui gur cóir duit na scátháin i gcónaí a bheith casta taobh amuigh. Sea. Sea. Feng shui, pé slí a deirtear é. Feng shui. Feng shui. Tá mé chun é a phéinteáil, measaim. Freisin, mar taitníonn sé liom an smaoineamh nuair a bhíonns urlár geal agat, tugann sé spás don seomra freisin, tá 'fhios agat. Tá solas ana-thábhachtach anseo anois. Tá athrú an-mhór tagtha ar an seomra cheana féin. mar gheall ar an spás a thuganns an solas. Tagann tú isteach agus breathnaíonn tú ar sin. Sea, tá sé go deas. Tá sé sin go deas. Tá mé sásta leis sin. Bhuel, beidh ormsa dul go dtí an siopa anois agus roinnt paint cheannach. Tá dhá dhath agam anseo, déarfaimid, ceart go leor. Tá an dath sin, tá sé ró-gheal don dath atá uaim, agus tá liath agam agus tá sé ró-ghruama agus ró-dhorcha. So, tá mé chun iad seo a mheascadh le chéile, ní an rud, an pota go léir. Mar a dúirt mé, tá mé chun an dath dorcha a chur isteach sa dath geal agus é a mheascadh is a mheascadh go dtí go mbíonn sé an bealach atá sé uaim. Tá an dá dhath seo agam Agus i gcónaí bíonn an dath níos dorchaí nuair a bhíonn sé tirim. Measaim féin go bhfuil sé sin beagáinín ró dhorcha. Tá mé ag iarraidh an seomra a dhéanamh níos gile. So, tá mé á mheascadh le bán chun a dhéanamh níos gile. Tá mé ag fáil saghas pastel shade. Ceart go leor leaids! Tá muid ag teacht suas nóiméad chun breathnú cad tá ag éirí libh!

Leathuair. Leathuair a chloig, uair a chloig? Leathuair. Leathuair. Tá pian i mo lámha, tá pian i mo cheann agus tá pian i mo thóin agam leis an obair seo. Ah! Ach ar aon nós, tá muide faoi bhrú inniu agus ba bhreá liom dá mbeadh duine éigin de lucht féachana in ann an jab seo a dhéanamh dom chun go mbeadh mé in ann suí síos agus cupán tae a bheith agam. Mar aiceanta tá cóta amháin air so chuile sheans an chéad cóta eile de feilear a chuireann mé air beidh sé measctha leis an dath, le gorm. Chun go mbeidh sé díreach cosúil leis an péint atá mé chun a chur air. Bhuel an fhadhb atá agam leis an, leis na ballaí ná, uimhir a haon caithfidh na ballaí triomú. Tá an uisce sin agus gach rud, caithfidh sé sin triomú agus cén t-am anois é? Feicfidh muid, feicfidh muid, b'fhéidir in uair a chloig go mbeidh am againn just cóta amháin a dhéanamh, cóta tapaidh. maidin amárach. No, b'fhéidir anocht fiú, an chéad chóta le le roller agus an agus an talamh. Sea. Agus ansin is féidir leis eh, feicfimid conas mar a théanns cúrsaí. Sea. Eh, cé chomh fliuch is tá sé seo? Tá sé, agus tá na píosaí páipéir seo le teacht as ar aon nós, an bhfeiceann tú? Caithfimid sin go léir, an cuid is mó acu a bhaint. So feicfimid má bhíonn am againn inniu. Mura bhíonn am againn, ehm, déanfaimid amárach é, an chéad rud maidin amárach.

Agus beidh muid go léir ansin. An dtuigeann tú Ospidéal na nGealt? Lunatic, Lunatic Asylum, tá muid ag dul go dtí an Ospidéal na nGealt tar éis seo. Tá Barry ag péinteáil an cluiche. Seo é an Asylum, ceapaim.

so you can feel happy your skin is beautifully clean and clear. So you open the door, looking totally cool. Yeah, apart from my slippers. Clean and clear and under control. Chun an fhís nua a chomóradh, fógraíonn Banc na hÉireann an Iontabhas Míle Bliain do Scoláirí. £10 milliún chun cuidiú le daoine a gconstaicí a shárú agus a gcuspóirí oideachais a bhaint amach, go mbeidh saol níos fearr acu agus againne sna blianta romhainn. Banc na hÉireann, An Iontabhas 1000 Bliain do Scoláirí, Tosaíonn bualadh bos an lae amáraigh le lámh chuidithe inniu. Sonraí le fáil id' chraobh áitiúil.

Tá sé sin ag dul thar an scáthán so ní bheidh le feiceáil ach an méid seo den scáthán, déarfaidh muid. Agus an fáth go bhfuil mé á dhéanamh mar sin, táim ag iarraidh é seo a úsáid mar saghas, cosúil le porthole,

Is press é, níl mé cinnte anois an dath go bhfuil sé chun a bheith críochnaithe leis, ach ar aon nós is press é do na tuáillí agus a leithéidí. Leis in aice leis an dath seo mar a bhí muid á rá níos túisce tá an dath seo déanta as liath agus oráiste measctha le chéile. Is an cuid is mó de na péinteanna bíonn beagáinín bán nó beagáinín dubh iontu so caithfidh tú rudaí a thriáil, píosa beag a thriáil sula meascann tú gach rud chun a fheiscint cén dath atá chun teacht amach agus freisin nuair a bhíonns an péint fliuch bíonn sé níos gile agus nuair a thriomaíonn sé bíonn sé níos dorchaí so caithfidh tú smaoineamh ar sin freisin.

Sea, is féidir linn beagán den téad a chur air sin. It's just tá mé ag iarraidh spás a thabhairt dó. Faoi thuas níos airde. Bhuel, cur, cur síos níos airde, níos ísle fós, níos ísle fós. ar chlár agus an bealach a bhí sé agat an chéad uair thuas ar leis, an taobh thuas sin? Sea, ceapaim gur, gurb é sin an áit. Sea. Sea. Is breá liom na trí dhath ansin le chéile. Nach bhfuil sé crochta go fisiciúil freisin. Tá an fócas ann, tá sé tar éis a bheith an-ghlóite now. D'fhéadfadh sé saghas líne bán a chur mórthimpeall air agus just mórthimpeall ar an bándearg chun go mbeidh sé bándearg, bán agus dath an adhmaid agus beidh sé sin i bhfad níos, bhfad níos gile.

An dath an príomhrud, nach ea? An dath ann i gcomparáid leis an dath a bhí ann cheana féin? Caithfidh mé a admháil, nuair a shiúil mé isteach an doras thíos, go bhfaca mé duine éigin ag dul amach le canna péint agus chonaic mé an gorm agus. Is féidir liom féachaint ar an dath, ar an canna péint, níorbh aon chead agat é. N'fheadar an dtaitníonn sé sin liom nó nach dtaitníonn ach. cinnte oibríonn sé. Leanfaidh linn bheith faoi go haoibhinn. Agus. Agus an rud is mó a bhí mé a rá ag an tús ná an you know go raibh an seomra mór agus go raibh raidhse spáis ann go bhféadfaí níos mó úsáid a bhaint as agus tá sé sin déanta tríd an báisín a bhogadh trasna anseo agus you know tá tá sea yeah mar bhí gach rud bhí gach rud istigh in cúinne amháin agus tá sé anois deartha amach. Níor líon mé gach rud. An rud a mholfainn duit i dtaobh mar shampla,

Seachas sin, bhí mé cineál buartha go dtí go ndeachaigh an dath isteach ach níl aon dabht faoi, tá mé thar a bheith sásta leis an jab a rinne tú agus buíochas libhse freisin agus leis na leaids. Tá fáilte romhat, a Sheáin.

daoibh agus fáilte go dtí an chuairt ar DY2K. Inniu táimid i gContae na Gaillimhe ach táimid an-chóngarach.